igbo obi mgbe ekenekwa m unu ee eh, anyị pụtara o nwere ihe nchọcha a chọpụtara wee ga meet kwuo the man n'onwe ya o nwere one man Mezuo Nwokoye nke nọ asaba nke testimony ya karịrị online ụmụazị onye ọbụla na-enye line business people na-enye testimony onye ọbụla na-enye testimony about the man so anyị gara be the man sị ka anyị na ya fụgodu ka anyị mara ihe kpatalụ ọ mmadụ ka mmụọ ka onye ọ bụ anyị were aka anyị wee nụrụ na testimony ihe o meere people na ndị niile o mere ihe otu o si agaziri ha anyị na-anụ online anyị wee sị ka anyị gaa n'onwe anyị ka anyị were anya anyị wee fụrụ so na anyị gakwara na nke ya ruo o wee kọwara anyị na ọ bụrọ n'ike aka ya ka ihe niile si eme na ọ n'ike ọdịnala na ọdịnelu well ọ barọ uru i waste much of your time just to watch the video ị watchaa the video ị kpọtụrụ ya don't skip the video enyemaka nwere ike ịdị there or enyere nwanne gị or nwanne gị nwaanyị aka about this man a na-akpọ ọzọ nwe Mezuo Nwokoye nke nọ asaba nke bụ a na-akpọ dọkịta a bịa n'igbo a na-akpọ ya dibia em, dibia igbo nke a na-akpọ dọkịta n'oyibo ee ngwele aka unu ka unu nọzi online ugbu a unu nụrụ onye ihe mere o ji trend onye ọbụla ma business people ma ndị niile nọ dị iche iche na-ekwu maka this man ee anyị emeetigo anyị na ya kalịtụ no need of wasting of much of our time watch the video watch the video ka ị were anya gị wee fụzi ya ka ị kpọtụrụ ya ma i nwee nsogbu

maka a sị na ihe onye na-eme ka ekwe ji akụ ya na otuto dibịa si n'ọrụ ọ na-arụ nkọtọ dibịa sikwa n'ọrụ ọ na-arụ na ọgwụ ere ya bụ dibịa ị ma na a bịazi n'aka ụwa ikpeazụ a ma ụmụ ụmụ nwaanyị ụfọdụ agbagwa eze nwaanyị ụfọdụ eze nwoke o bido dibịa onye je ọrụ oyibo ọ bụrụ na ọ kweghị o bido dibịa ihe anyị nwa anyị nwa bụ ndị nri ya nyere ihe bụ dị ka ma ara hụ mere na dibịa si ebe anyị nọdụ nata anyị anyị wee si na nwa ọ 39 years ya 39 years ka anyị so ọ bụrụ anyị abụrụ

ma ndị visa na-esiri ike ma ndị na-ebu azụ ahịa ụbọchị ndị ọcha otu si eme nke ọ bụla kpara aka ọ gaziri ndị mmadụ wee sị ya na ị bụ mmụọ na ị bụrọ mmadụ anyị wee nụ ya wee gbalụ ebe na ndị na-enye testimony karị nna m ekene rinne anyị wee sị achọrọ m ka anyị gatụ i nwere ike ịbịa gosịcha anyị ụmụ ihe dị iche iche na-eme ihe e ji aga

Igbo nara abụkwa ọ bụrụ obere ife ka anyị kọwara unu maka nna m Amadioha ee ọ bụrọ obere ife nna m Amadioha bụ arụsị na-eri ehi kwada everyday ọ na nke dọkịta Mezuo nwokoye ọ nya na-abịa n'obie ka anyị nọ n'ụbọchị tata oke dibịa ọ na-agwọ n'ele ụmụaka omee dịka e si wee kwuo nya kụ na vera na nke ka anyị nọ ugbu a anụkarịa mkpamkpa ọ na-akpa wee sị mba na anyị ga-abịa ka anyị na-ekwuru ọ na obie ka aka nọkwa ugbu a ị nwere mkpa ị na-ebu ngwongwo na-eme ka ihe wuchi ndị ọcha ị kpọtara ya n'ekwentị ozugbo na ọ na-eme nke abụ n'anya ụdị ewe na-edebere ya anyị na-abịa ka anyị nọzụ n'ụbọchị tata ya ka anyị nọ anyị na-eje ka ọ kọwatara anyị ihe mere o ji akpa ike dị otu a na dọkịta anyị na makịrịkwa iri na he a sị ka ị kọwatara anyị ihe ndị ndị a na-alụsị i ji edelu ude na-ewu ewu onye meziri ude na-ehi adị mma onye gwa ya ji wejebe iwe akpa arịa mmụọ anụnwa ka a na-akpọ Amadioha Amadioha abụghị mmụọ ya bụ ị bịa n'ihu ya kwe nkwa ka ọ ghara ime ya bụ nkwa i kwere ozugbo ọ bụrụ na unu nara ya n'ihu ya unu ya-akwụ isi ehi isi ehi etu a ka e si egbupụ ya a na-eri ehi ebe a a na-egbu ehi ka ọkụkọ na ya maka ihe ọ bụla ị gwara ya ka ọ ya-emere gị ọ bụrụ na ihe na-esiri gị ike Amadioha ga-eme ihe isi ike ana ọ bụrụ na ọ na-abụ ị gbakatago mbọ a nọdo gị ike n'elu o nweghị ihe ị na-agbata na mbọ ị tasịa afụfụ o nweghị ihe ị ga-eji mbọ gị niile a na-abụ na nkịtị Amadioha ịba ha na kọọ ya mba o bukwapụrụ gị ya mana arụsị a abụghị arụsị ga-abụ ọ bụrụ na na ọ bụghị ihe dị ka ọ bụrụ na i chetaghị ọ bịa ka o nyebe gị nsogbu ọ dịghị eme etu ahụ kama na ihe ọ ya-eme bụ ọ ga-ebunye gị ike ahụ and ị ma echefu ya because ihe dị mma a dị echezu ya echezu ọ bụrụ na a fụ ya so na ọrụ ehika ihe ọ bụla ị na-eme ị chọọ ka ọ gaa n'ihu ka ụwa mara gị ka ị pụta ife and ma ịgba ụgwọ ọ na-agbatakwa ụgwọ mana ihe mere nụ bụ na m adịghị a-like ịgba ụgwọ ahụ maka ọ na-eri isi na maka chi mụ na ya yi achọghị ihe na-ewepụ mmadụ

ụdị shuga ị fụrụ nwee anyị ga-enye gị ọgwụ ya ọ pụọ gị n'ahụ and ọrịa ahụ i bu ị na-eche na ị ga-anwụrụ maka ya ma i jego a na-asị gị na ọ babago to hiv ị na-aghọta na ọrịa ahụ abawago deep deep ụjọ atụna gị bịa n'obi anyị na anyị ga-enye gị ọgwụ

ite anyị fụrụ abụrọ sọ oke ite dọsị ebe ahụ afa ya dịcha iche iche afa ite ahụ dịcha iche iche ihe a na-akpọ ya bụ awele ka oso and ya bụ ite awe ite niile ahụ bụ awele e nwe oke inwe e nwe ibobo na ya e nwe udu akọ mmiri e nwe arụ agba aka e nwe oruru e nwe oke ite na ya e nwe dem must pay maka ọ bagidere ba imeru m niile adọ n'azụ ọ kwa ị fụrụ ya so ihe ncha a bụ awele o promotion ka ọ bụ ị na-afụ ya ozugbo ozugbo ị ga-abụ mmadụ and o nweghị any after effect mkpọrọgwụ na mkpa akwụkwọ ka anyị ji arụ ya anyị ejirọ anything

unu a na-anụ ya ọ ya wụ dibịa ọganigwe ọ ya ka ndị egwu dị iche iche nwa ọsadebe ji kụọrọ egwu n'ụdị pụrụ iche ọ meso onye nna afụ anyị nọ na be ya ugbu a ọ ya wụ dibịa ọganigwe a na-ekwu